Yomwetu tadzuka nayo lero ndiyonena kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera wakanidwatu ndi anthu aku Tanzania kuti sakumufuna iyeyo atenge ndege kuno ku Malawi ndikukwera basi wautali kukafika Tanzania ati cholinga chonena kuti akakhazikitse bata pamenepa pakati pa anthu akumbali yolamula ndi kumbali yotsutsa akuti ayi sakumufuna mdziko mwawo Chakwera yekhayo ayi akunena kuti titumizireni munthu wina amene azagwire ntchito imeneyo koma munthu wake Asakhale chakwera ayi so chifukwa chani akumukana chakwera tifotokoze motere kunena kuti masiku awiri apitawa ndizonena kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus chakwera anayitana tolankhani ndikuyankhula nawo mtundu wa amalawi kunena kuti makosana ee inetu wautalitu good bye tu ndikupitatu ku Tanzania kumenekoko ndatumidwa kunena kuti ndikatsogolere zokambirana pakati pa kumbali yolamula ndi mbali yotsutsa kukhazikitsa bata ndipo amene andisankhawo ndi a bungwe la Commonwealth nde ndikufuna mapemphero anu kuti zotsatira zimenezo zikayende bwino komanso angakhale president a dziko lino a Peter Mutharika anandivomera kale kunena kuti ndikhoza kupita kumeneko palibe vuto mwayiona Panopa nde kuti not 2 days later kwapezeka zonena kuti fans yaku Tanzania ko bungwe lina lake lomenyera ma ufulu kumeneko lotchedwa Sauti ya watanzania apezeka zoti atulutsa chibaluwa kunena kuti Chakwera tamukana sitikumufuna kunoku iyayi tipaseni munthu wina koma munthu wake asakhale ndani Chakwera. Chikalatacho nde mudzichionatu pa screen panupo. Chomwe tipange tingowerenga paragraph iyi pamene akhoma zenizenizo akunena kuti. Concerns over the suitability of Dr Lazarus Chakwera akutitu apapa nde kutino tili ndi ma concern ena ake kunena kuti kodino Chakwerayi ndioyenelera ameneyi kuti agwire ntchito imeneyi? With full respect to his excellency Dr Chakwera as a former head of state we must raise the reality that his tenure in Malawi was marred by multiple corruption scandals, governance challenges And internal instability atikumpasatu ulemu onse Chakwerayi zoti iye anali mtsogoleri wa dziko la Malawi tikufuna tinene panopa kuloza zinthu zolozeka zonena kuti mkulu ameneyi mu ulamuliro wake munali ndekuti ma scandal okhudzana ndi corruption za chinyengo mbwerekete kuchoka pamenepo ndekutino kusowekera utsogoleri wabwino kukanika ndithu kunena kutino atsogolere bwinobwino apange ziganizo bwinobwino za utsogoleri kudzaphatikiza pamenepopo Ndi zonena kuti nde kuti munalitu kumenyana menyana mkati mwa chani mwa dziko la Malawi mu ulamuliro wake. Tipite paragraph inayo akunena kuti For this reason many Tanzanians lack confidence in his neutrality, integrity and capability to spearhead such a sensitive process. This moment requires uh, a mediator of the highest impartiality credibility and moral authority akunena kuti pa zifukwa izizi zomwe takupatsanizi eti mukuyenera kudziwa zonena kuti anthu ambiri aku tanzania hey, eh, matanzanian ambiri mbadwa za tanzania ndi zonena kuti mwaulemu onse nde zikumkanatu chakwera Hmm? Ndipono zikukaikira kunena kuti kodi mkulu ameneyi ali ndi kuthekera konena kutino angatsogolere ndondomeko yofunikira ngati imeneyi yodzetsa mtendere pakati pa kumbali yolamula ndi mbali yotsutsa ali ndi zomuyenereza? Chifukwa chani tikuonatu kunena kuti mkulu ameneyi akusowekera nde kuti capability alibe kuthekera konena kuti angakwanitse zimenezi. Kuchoka pamenepopo akuonekera kuti impartiality ndiyoti iyeyu Sangakwanisetu kuimatu pakatikatitu. Azikapezeka zonena akagwera mbali inayake, kuima mbali inayake, kukondera mbali inayake. And kuphatikiza pamenepopo, tikuona zonena kuti iyeyu akusowekeratu moral authority kapena kunena kutino. Alibeno kuthekera koti mungamuimitse apopo kuti uyuyu nde oyenererayo. mm. Alibe banga uyuyu kuti angakwanise kugwira ntchito imeneyi. Tikuona kuti ameneyiyu mabangawo nde alinawo ndithudi. Eh, ma guy. Pa section 6 yo, chigawo number 6 yanu anena kuti final position we respectfully reject this envoy akunena kuti pamene tikuyimano pa mapeto penipeni eh, mawu athu omaliza ndi awa chakwerayo mwaulemu wonse tamukana tikumukana mwa ulemu onse. Ayi limenelo ndi bungwelo mwina lomenyera maufulu kumeneko akuti sauti ya watanzania kumkanano ndekuti chakwera. Funso pano ndi lonena kuti kodi zifukwa zomwe akunenazo ndi zoyenelera ndi zokwanira kuti chakwera akanidwe kuti asatsogolere ndondomeko imeneyoyo? mm akunena kuti chifukwa chenicheniro nchonena kuti iyeyu amalephera kupanga ziganizo. nthawi imeneyo ali mtsogoleri wa dziko eti amalephera kupanga ziganizo zabwino nde munalino mu ulamuliro wake chinyengo kuchoka pamenepo ndekuti basitu zinthu zisokonezo zokhazokha kodino panopa angakapange ziganizo za dziko la Tanzania eh okay iweyo kukanika kupanga ziganizo za dziko lako pamene ndiwe president pamene uli ni mphamvu zokuyenereza kuti upange ziganizo zimenezozo polisi ili m'manja mwako military ili m'manja mwako ziganizo zoti zoyenelerazo zoti zipangidwe ukulephela kuzipanga nde apapa ungakapange ziganizono zofunikira ngati izizi mu dziko la eni? Ayi mabwana aku commonwealth mokupemphani mokupemphani tikudziwa mufuna kutithandiza koma chakwera ekhayo. Ayi, asatsogolere yayi. Olo munakamuika mwina mwake kuti akhale ku chidinka kwenikweni kwa fans yopita kukapanga zotani, zotsogo, zo, zokambiranazo. Komano, iyeyi asakhale mtsogoleri. Tamukana. Ma guy, these guys are justified to reject Chakwera. Ma guy awawa ali ndi zifukwa zokwanira zomukanira Chakwera. Ma guy, mmene Chakwera amakanikira kupanga ziganizo muja, akakapanga ziganizo za dziko lina? Ndi zotheka zimenezo? Ayi ndithudi. Alibe kuthekera kumeneko nde ndikuona ngati ma guy wa ndi zonena kuti no sizoti alakwitsa iyayi. Eeh umafunikirabe ukhale ndi munthu onena kuti no ingakhale ku ba kubwalo kuja ku milandu eti chifukwa apapa ngati kukakambidwatu ngati milandu mwa njira ina yake eeh mfumu ikakhala apopo eeh kumakhala mbali yolakwiridwa ndi mbali yotani yotani yo yolakwirayo eti chomwe chimachitika nchonena kuti pamene mbali yokolakwiridwa ikunena kunena kuti no a afumuwatu nde tikuwaona ngati awawa awawa sangaweluze mlandu afumuwa munaona nkhani zomwezi zokhudzana ndi jeni anapezeka zonoti no analephera kuzitsogolera mbanja mwawo ii nkhani zomwezi analephera kuzitsogolera bwino bwino mbanja mwawo kupanga ziganizo mpakana zinakhala moti munali chindeu choti nde angapange chiganizo panopa chiweluzo angaweluze bwino bwino Ayi awawa nde ayi tipatseni wina amene aweluze chani nkhaniyi zikuyendatu ngati motero eti kungo mwina kungozipekabe kuti mwina mwake tikhale ngati tazifotokozerako bwino bwino nde ndikuona ngati ma guy wa they are justified to do that tingopanga point out ichi pano mm ukapanga zinthu zolakwika ukalephera kupanga zimene ukuyenera upange chochimachitika nchonena kuti dzina lako limayipa Likayipa silimangoyipa dzina lako lokhalo yayi, legacy yakonso imakhala yayipa and nthawi ina yake tinkakamba tili ku ku Malawi trends yakale ija kunena kuti zomwe mukupangazi a Chakwera eti fans idzakukumbukirani ndi zinthu zoyipa mmalo monena kuti ikukumbukireni ndi zinthu zabwino here we are leroli pa 20 November 2025 pangotha ndekuti I think kani mwezi kani mwe, miyezi iwiri kuthamangira miyezi iwiri chichokereni iwowa ngati president mwaonano tsopano akulephera kuti ngakhaleno anthu akhulupirire osati a mdziko mka- muka- mu- muno mutu mwa dziko la malawi koma outsiders zomwe zinkachitika zija musaona ngati kunena kuti fans yakunja sinkaona inkaona these are the results mwayiona ndi zinthu zochititsa manyazi zonena kuti no ukapita kumenekoko nde ukayambira patino chifukwa choti anthu sakukukhulupirira munaipitsa dzina lanu eh nde legacy yanu yonse mbiri yanu yonse eh chithunzi chanu chonse chanu chonse chinapita chimakulondola zoyipa zija zimakulondola ndithu zikuwalondola zikuwapanga even effect nawo ayi mmenemotu ndi mmene zayendera ku Tanzania muli mmaganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akutitu